ndithu chabwino funso langa lomaliza pa gawo limeneli po limeneli za dziko lapansi chifukwa zikuoneka mmene mwafotokozera apa kuti kodi exactly experience 100% 100% 100% i do that chabwino yeah kupangiranso kwa anthu ndithu amene mukutionera mukhoza matenga ndithu china chake chatsopano choti mukhoza kuphunzira pa pulogalamu ngati tsamba la oyimba pamene ndithu tikucheza ndi anthu osiyanasiyana panopa ndithu tili ndi uh, brother gibson border amene ndithu akutiuza ma information awo komanso uh, kutifukulira za mbiri yawo mmene anayambira ndithu kayambidwe kawo kupangisa kuti kwa anthu amene tikuonera ndithu tikhoza kutengapo ndithu uh, ma information abwino komanso nzeru komanso ingakhale uh, luso lapadera Ah, ndibwererenso kwa inuyo Zikomo. Ah, ndikukhulupirira kuti programu iyi mwalandira bwino komanso mukumva kukoma Yes. Eh, inenso- ifenso kunoko takulandirani Tathokoza. monga pa tsamba la anthu oyimba Tathokoza. so uh, ndimangofuna mwina mupereke chiyembekezo komanso chilimbikitso kwa anthu amene ndithu akutionera Zikomo. Mm.
Um, chilimbikitso mm, changa sichiko- si- si- sichokera mtima mwanga koma Yes. chichokera kwa mulungu Yes. makamaka ndipemphera Mhm. kuti ineyo ndi, eh, ndimapempherera anzanga onse amene amayimba nyimbo zauzimu Yes. ngakhalenso za ujeni secular ndi nyimbo zija eti ndi mphatso yochokera kwa mulungu Yes. tisamayiwale anthu aja ngati akuchita zoyipa Mm. sakuchita zoyipa koma ndi kena kake kamalowa Mhm. Eh, so- Uthenga ndithu ukuperekedwa. eh, yeah. Em, kulimbikitsa kwanga ndikoti tisayisiyire pa njira Yes. ukasiyira pa njira ndiye kuti madalitso ako watani ndikukumbukira yesu khristu ata- ataphunzitsa um, inali ngati nthano eti eh, ku buku la matthews anati panga example um, one, ch- eh, bwana wina anali ndi anthu atatu uh, anthuwo wina anampasa 5 talent winanso anampasa uh, uh, inali 2 talent winanso talent imodzi ndiye akuti mwini wa ndalama zija anachoka zili ngati ndalama Yes. anachoka kupita ku dziko linalo Mm. nde zimene zinachita sanasiyire mawu ena oti mudzipanga bizinesi Ah, ah, ah. ya nde zitachitika panali anthu ena amene anaganiza kuti tsopano 5 iyi ndipanga Mwa anthu nayo atatu bwanji? aja. Eya. Mhm. 5 iyi ndipanga nayo bwanji Yes. kwa ine ndikuona ngati ndiyochepa nditani ndizipanga bizinesi tsopano Yes. kuti itani ichuluke Ichuluke. nde wa 5 uja anapanga gain 5 ina zakhala ngati 10 tsopano Chabwino, chabwino. wa wa ujeni uja wa 2 uja anapanga gain 2 ina zakhala ngati 4 Mm. koma wa ujeni wa imodzi uja Mm. anali ngolikwirira pansi kungoyisunga basi mwaona Mm.
kungoyisunga nde Mm. atabwera mwini wache uja adayamba tsopano kufunsa yes kodi zanga zili kuti Mhm. nde winanso nkubwera zake akuti bwana zija munandipasa 5 zija Ndizi. ndi izi koma ndapangapo Ndapangapo geni zina. 5 Yes, zina yes. winanso uja waziwiri ujazo chimodzimodzi koma atabwera waijeni wachimodzi uja anati kodi inu bwana ndinu munthu wotani amene mumatha kukolola posalima musanalima Yes, yes. eh? ndiye kufunsa kuti ukuti chani akuti changachi ndakwirira pasi Mhm. ndiye eh, ndimaganiza kuti anthu atani andibera akuti iwe ndiwe wopusa ukwirira bwanji pasi taona nzako apindula nazo zija mawu aja amatitanthauzira kuti ukalandira dalitso mphaso yoti utha Igwiritse kulalika ntchito. ya utha kulalika utha mwina kuphunzitsa anthu mabanja Yes. kapena kuti mwakuti zijazo zija ukapo ah, pa, pa siku lomaliza ukalandiridwa nazo chifukwa uma umachosa eh, eh, mphaso zija kwa anthu kuti aphunzire Fu- funso limene tikafunsidwa pa mapeto pake maona nde anzanga inu, musakhale ndi mphaso mu mtima koma mphaso zanu muzitulusa ndiye mukatulusa muphunzitsa ambiri eya komanso mukakumana ndi mikwingwirima ngati uh, nsanje kapena zambirimbiri Mm. ndiku- ndiku- Kaduka, ndikuuzani ya ndikutozedwanso. musabwerere mbuyo muzipitirizabe patsogolo chifukwa n'chiyani ndikunena izizi pali anthu ena amatumikira mulungu koma amatumikiranso satana Chabwino, yes. chifukwa iwo akaona kuti nyimbo izi sindikupangamo geni amatha kutani kusiya Kusiya. koma iwo akuti amatani amatumikira mulungu tsopano za mulungu tisamba- tisaphatikize ndi za bizinesi ayi tathokoza omvera ndithu ndimene ndithu mwaonera mawu amphamvu akuti uh, mwambi wabwino ndithu opasa phunziro mmene ndithu mwaumvera tikakhala ndithu ndi mphatso tati tizizitulusani programu ake ndithu ino cholinga chake ndithu ndi chinocho chofuna kufukula komanso kudziwisani kumtundu ndithu osiyanasiyana kuti panopa mukhoza kuchita zazikulu so uh, tipitirebe yeah. Ah, mmene mwafotokoza mwafotokoza mwachidwi ndiye ndimangofuna ndidziwe ndinu okwatira kapena ine ndine wokwatira ndi mkazi ndipo ali kuno ndili naye ana chabwino four oh chabwino Yeah. ah, sindikudziwa kuti pa nkhani yanu ya ku- kayimbidwe mumagwira ntchito kapena mumangokhala ntchito ndimagwira chabwino Eh. ndiye tafotokozerani anthu amene ndithu akutionera kuti mumasiyanisa bwanji pa utumiki wakuimba komanso banja ndi ntchito mumazipanga hando bwanji zinthuzi chabwino Ah, abale anzanga
titawerenga ah, buku la ah, akorinto chapter 7 woyamba Mm. kuyambira vesi 1 tikasesereka paja Mm. Paulo anatiphunzitsa za mbanja Mm. amatiyerekeza ife okwatira ndi osakwatira Mhm. Ah, munthu wokwatira ndipovuta Mm. kuti asangalatse kwambiri mulungu Kwa basi. chifukwa iyeyo amapanga zinthu ziwiri Yes. kuti asangalatse At mkazi the wake same uja time, yes. komanso mkazinso nayenso chimodzimodzi kuti asangalatse mamuna wake pamene atsikana amene asali so- sali okwati- okwatiwa kapena okwatira anyamatawo amatha kukwanirisa bwinobwino kumsangalatsa mulungu yekhayo Yes. tsopano eh, ukasankha yesu umakhalanso mphunzitsi kumbukani kuti aefeso amatiuza kuti mamuna ndi mutu wa mbanja Yes. ndiye akanena kuti mutu wa mbanja siku- sikumenya mkazi ya No, ayi yes, koma yes. mutu wa mbanja ndikudziwa ntchito timvetsera ndithu pamenepo Mhm. ndikuziwa ntchito za nyumba muja Mhm. Tika- tikabwerera kumbuyo ko ku genesis amati mkazi ndi wothandizira Yes. ndiye mamuna iwe uzikhala woziwa zintchito zija Mhm. ndiye iwe umatha kuphunzitsa mkazi Mhm. komanso ana Yes. ndiye ukakhala bwinobwino ndi mkazi wako ujayo umatha kumphunzitsa amathanso kumvetsa zimene iwe umatani Yes, perfect. Sopas- sopano ukagwira ntchito ya mulungu Mm. amatha kuziwanso kuti bambo wa Mm. awawa awa akutumikira mulungu Yes. ndiye ineyo ndisatire chiti Chimene chonse. usanyoze ukanyoza ndi pamene u- usaonenso nzeru zakatangalira Mm. mkazi amakayikira Yes. ndiye aka- akakukayikira siukwanirisa ntchito ya Kwabasi, mulungu kwabasi. ndiye tima- timatenga nthawi tikaweruka ntchito Mm. timatha kukhala ndi akazi athu ah, ndi akazi anga Mm. ndithu kucheza kucheza eh, ndika- tikatha kucheza timatenga baibulo sopano kuphunzitsa mkazi Yes. mkazinso naye aphunzire baibulo Yes. ndiye ngati iwe ngati ukuziwa baibulo ndiye umaphunzitsa anthu ena kusiya nyumba mwako kodi azakhala mboni pamawa ndani mkazi chisazo chabwino mamuna chisazo chabwino Anaso. anaso chisazo chabwino Yes. ndiye ukalalikira kunja anthu Anthu ama- amamva. eya Mm. mwaona ndiye ndiposakuti akazi a- mkazi wanga amavera apapa ndithu pali mwambi uja amanena kuti chikhristu chimayambira nyumba apa ndithu tikuphunzira tere ngakhale tatenga mapulogalamu amayimbidwe komanso zambiri tikuphunzira ndithu mpulogalamu ino ah, kasanjidwe ka zinthu alipo ena ndithu munapha ndithu ah, sogolo lanu la mayimbidwe chifukwa choti munazitenga kuti ndinu anthu a busy nde apa ndithu tindi ah, brother gibson amene akufotokoza kasenisidwe ka zinthu zimenezi nde tatendekeni pompo tionere kucheza kwathu kwa brother gibson mu studio muno ndithu kukupita kumapeto nde tisanakwangule timafuna ndithu mupereke mwina mawu omaliza mwina nkutheka mukhoza kuchoka ndi mawu apa mtima ni nthawi yanu yoti mukhoza kuyankhula kwa anthu amene ndithu akutionera mustudio muno chabwino ah, mawu anga apa mtima ndi oti anthu ife tizikondana tatiye tikondaneni ah, mulungu anatiphunzitsa kuti tizikondana yes um, malamulo oyamba ndi oti a mulungu eh, eh, mu ten commandments loyamba inali kuti uh, timukonde mulungu ndi mphamvu zathu zonse Mm. ndi mzimu wathu wonse Ndi ndi zonse nzeru zathu za- zonse yes. ya ndi chimenecho Mm. eh, anatiuzanso kuti tizikondana wina ndi mnzake ndiye tikakondana sitingaphane Mm. sitingapangirane sanje Yes. kupangirana mwakutimwakuti kuberana um, Uh, china ndichoti uh, ndiyamike kwambiri chifukwa chopezeka pano Yes. mmene ndinanena poyamba paja ndi mulungu yekhayo amene wachitisa zonsezi kuti Yes. tizipange Amen. koma tatiye tikhaleni pamodzi Mm. tisaweruzane Mm. koma tiziziphunz- eh, tiziphunzitsana bwino Chabwino. ndithu chabwino uh, mwina nkutheka amene mukutimvera amene mukupanga follow up program ino ya uh, tsamba la oyimba audio malawi tv pano ndithu pakanema wanu wanu mwina nkutheka anthu ali mmafunso mmenenso ne ndifuna ndifunsire Yeah. Kuchi pachiyambi chanu mwakana dzina la upastor. Koma mkatikatimu ndikakuonani pena paliponse muyika mawu achilimbikitso komanso mavesi. Kwenikweni muli pati pati. mafunso anu akundisangalatsa kwambiri ndipo ndikukondwa nawo kwambiri Zikomo kwambiri. Eh, ndipo ndakomedwa kwambiri Mm, mm. Ah, munthu munthu monga mmene ine ndikudziwira Chabwino. yesu khristu anatiphunzitsa cho- chopereka Mm, akuti ukamapasa mm, eh, uka uka ukapisa mthumba Mm. dzanja lina Mm. lina lisatani Lisaone. komanso ukamapasa anthu Mm, zinthu mm, usamatani mm. usamanene ndikutanthauza kuti usazipange Tamandiri. wekha Mm, ngati mm, ndiwe munthu wofunikira mm, kusiya anzako mm. Ah, ntchito za manja ako zitani ah, profesa bingu wa mutharika mzimu wake uuse mumtendere anatero Mm. ntchito za manja anga zitani zindichitira umboni Mm. iweyo ngati mafruits aja umatani umatulusa Mm. ndi pamene anthu ena amakupasa dzina linalo Amadziwa kuti tsopano apa uyu pali Okay, pasta. ah, osati Mhm. uzipanga zinthu ngati iwe ndi otchuka Mm. yayi koma anthu ndi amene azikupasa chani dzina lina Chabwino. ndi mmene mwanena kuti ndine pasta Mm. ndinanena kuti ayi sine pasta Chabwino. ndi sindingavomereze kuti ndine Kuzichepesa pasta kwanu koma kumeneko. zintchito zimene zimatani zimatha Zimaonesa. ehe Chabwino. ndithu apa ndithu ndi pa mathero a programu yathu ya siku la lero imene munali ndi ine thando sorry tisanamalizise uh, tidali ndi chidwi komanso tinali ndithu tikufukula uh, kwambiri utumiki wa brother gibson ambiri mwamva mwalimbikisika mwina nkutheka mukhoza kufuna thandizo lawo musadapite mukhoza kuwauza chani kapena kuti angakupezani motani nkutheka mafoni namba komanso malo amene mumakhala chabwino um, choyamba ndinene kuti Ah. munthu ineti mu nyimbo zanga zonse zimene ndi- ndimayimba Mm. pali nyimbo imodzi ndinayimba mchitonga Yes. kuti ndigokere it means Mhm. ah, mundikhululukire Yes. nyimboyo imandikumbutsa zambiri osati Mm. masewera kumene munali ndachoka munyengo ina yake Yeah, ndi- imene inakupangisa ndi kuti Yeah. nyimbo imene ndithumuleza Eya, eya. Ndiye Mulungu, eh, Mulungu anandipasa nyimboyo kuti ine ndiyimbe ndinayimba Mm. ndipo nyimbo imeneyo Ah, ayimvera Mm. ya ayipanga play kuti anthu atani a- Chabwino, ayimve ndi chabwino, nyimbo yabwino kwambiri chabwino. kuti ndimasulire ndikuti munthu anthu ife kwambi eh, kawiri kawiri timatha kudya pamodzi ndi satana Mm. osati kudya ngati nsima iyayi Mm. olo zina zake Mm. koma machiti zintchito zoyipa zija Mm. zimene satana amafuna iwe ukazisatira zili ngati kudya naye pamodzi Chabwino. ndiye nditachita zija ndi mulungu anandipasa nyimbo kuti ndiyimbe ndiye nyimbo ija i- i- inabwera ndikuyiyamba ndithu kuyilongosola mpaka ndinayimba kuti ndigokere na yehova Mm. ya ndinachimwa pamaso panu Ndikhululukireni Eh, munthu ndikhulu- chewa eh, ah, ndiye nyimbo ijayo mmene ndanena kuti nyimbo iziyamba kuku- kuku- kukubaya Kukutapasa iweyo iweyo, ya yes. ikubaye iweyo kenanso ikabayenso anthu ena Chabwino. ndithu um, ine kupezeka ndimapezeka Mm. tsoka lake ndi loti nanga si zinthu timayamba kumene Yes, yes. ndiye sitinasegule njira zambiri kuti anthu atipezere Chabwino. koma ndipereka namba yanga Chabwino. ndisiya namba yanga kuti Chabwino, adani anthu chabwino. a- ayichiteje Yes, Eh, nyumba- namba yanga ndi 0699 uh, 731804 Zikomo kwambiri. ndiye namba yanga chabwino omvera konse komwe mukutionera this is your program imene tu- tikuitcha kuti tsamba la oyimba pano pa audio malawi tv pamene muzitionera sabata lina lililonse tikhale pano ndithu tikuzukuta ah, maupangiri komanso luso la anthu osiyanasiyana za mayimbidwe nde ndigwireni chanza pamene ndithu tikusiyana Ndathokoza. ambuye akudaliseni ndipo Yes. tithokoze kwambiri chifukwa chakudzichepesa kwanu Ndathokoza. pokhala nafe pa program ngati imeneyi ayi ndathokoza zikomo kwambiri but don't forget to subscribe like share our youtube channel bye bye see you